ofe a ka ọ fọkwara Ụzọma biko n'ebe ndị nne ga ya n'ihu ekwe masị na gị anwụọla ọnụ ebe m na-aga ọnụ onye m na-akpọpụ 10,000 naira Ụzọma ọkwa ị ma nne gị enweghị ego Chi m Chi m o

ọ gịnị mmadụ nwụkwa ọ nwere ịnwụ na ọ chọrọ ife nwa gị na-aya arụ adịrọ nwa nwoke i duziri ya ejebe health center nụ ana m egosi ya health center ọ sị na ọ marọ na health center dị wee chọla ịbịaba ọ nwee ife ọ bụ ịnalị nne m ọ gịnị

nwekwa ife aka m ba eji kedụzi ụdị ajụjụ dị ife niile kedụ ụdị ajụjụ dị ife welu nụ ego nye ya nụ ka ọ jee gwọọ nwa ya nọ n'ụlọ eji egbe n'ọgwụ eji mba ji ọgwụ a ya agwọ ya na nkịtị i jekọ nụ be dibịa ma ọ bụ ebe nwe ọ bụgodu ụlọ ọgwụ ị ya agba aka gbọ ọ bụrụ be dibịa ka i jebere ihe ego egbe anyị eji wee tie ọgwụ ihe e, e, ego ji ya eji wee tie ọgwụ ebezina akwa m agwago gị rafụrụ igbube m n'ikpere na abụ ma nke a mụ na onwe m makwa edina ala na ife anyị na-agba business m ma enyere gị aka ọ sị ma m enyekwa gị aka bịa nwaanyị jee nene m akpa a ife na akpa Ghana must go nwa na-etinye ego kaadị izipet nene ma ego ọ fọdụkwọrị n'ime ya nene ka mụ malụ ma ego ebezina akwa ya nwere ife unu ji iji ncha ụmụ nwaanyị na-enwe nwebekwanụ a na-asịba i nwe certificate nwe equivalent ka ndị oyibo si asụ ya ya na mụ na nwunye di na abụ chelụ abalị naabọ nkịtị jidekwuo 10,000 i wechitazi n'ala gị na kedu ife ị na-ekwu a ma egwu ebe ọ dị n'ụlọ ego dị ya ee ọ dị mma ee ngwa jee ka i loo ife a m kwuru ị nachite azụ ka m hazie ya bụ ego mụ na ya kpachapụ ọzọ nye nwa ka ọ dị ya interest dị n'ego ka a na-ekwu okwu mụ wee na-ekwu na interest na m ma arapụrụ ya interest dị n'ego ma ya jee chọọ ọ ya achọ n'ife anyị eji wee mee ọ bụkwa n'ụta si na-eme ajọka omume anyị na-eme ndị na-enwerọ ife fa chọ iji ego wee mee ị pụta i bulu ego bunye fa ọ bụrụ nwata nwaanyị ma arụ na-adịrọ nwa ya ọ ga-abụ i wele ego nye ọ gwọba nwa ya gwọsịa ọ dịrị ekpelie sọsọ ezigbo ife ọ ga-abụ chukwu bulu mmaji mmaji onyinye jee bupụta ego nwa debe na buru eje na nkwụ i ru i kebe ya i kechaa nya ị bịa bulu ọzọ i ru i kebe i kechaa nya mgbe ọ na-edu izu ụka ọzọ ego esi n'elu wee na-awụrụ omume a jọkwalụ njọ ọ jọlụ ezigbo njọ ọ bụfụ ndị na-enwerọ ife fa ji ego eme i bulu bunye

njọ ka njọ ọrụ ndị na-adọ na aka ka ị na-eji achịrị ka nka abacha ịchịrị ịchịrị jejeje golive tọrọ ukwu ha na-etisa ka bel ọkịrịka
njọkwọ nwa